Dia daoibh is mise Clíona agus fáilte ar ais go Cuideachta le Clíona! Táimid go fóill ag díriú ar na mothúcháin agus is iad na mothúcháin a bhéas muid ag plé inniu ná. Éad agus náire. Tosóidh muid le héad. Goidé an chiall atá le héad? Bhuel, ciallaíonn sé go mbíonn fearg ort mar gheall go bhfuil rud inteacht ag duine inteacht eile nach bhfuil agatsa, nó go bhfuil tú ag iarraidh bheith cosúil le duine inteacht eile. Cad iad na comharthaí a bhaineann le héad? Bhuel, b'fhéidir go mbeitheá ag stánadh ar an duine sin ag éisteacht le hachan fhocal a deir siad go mbíonn tú ag déanamh aithrise orthu ag iarraidh bheith cosúil leo. Fosta, b'fhéidir go mbeitheá ag cúlchaint orthu, ag spréadh ráflaí fá dtaobh daofa mar gheall go bhfuil tú in éad leo. Cad tuige a mbíonn éad ort? Bhuel, b'fhéidir go bhfuair cara de do chuid. nó duine i do rang, péire bróga úra, péire galánta agus bhí do chroí istigh iontu agus bhí tusa ag iarraidh péire bróga mar sin mar go raibh tú ag iarraidh a bheith cosúil leo. Sin éad. Goidé an dóigh a dtéimid i ngleic leis an éad. Bhuel, tá sé iontach doiligh smacht a fháil ar an éad, ach thig linn smacht a bheith againn ar an dóigh ina mothaímid fúinn féin. Mar sin, ní chaithfimid achan rud atá ag duine inteacht eile a bheith againn féin, mar go bhfuil rudaí againne dúinn féin nach bhfuil ag daoine eile. Bí cinnte i gcónaí go mbeidh duine inteacht in éad leatsa mar gheall go bhfuil rud inteacht agatsa nach bhfuil acu sin agus tá siad sin ag iarraidh. Tá achan uile dhuine againn difriúil agus buanna difriúla ag achan uile dhuine. B'fhéidir go bhfuil duine inteacht iontach maith ag imirt peile agus nach bhfuil tusa go maith aige. Tá sin ceart go leor. Nó b'fhéidir go bhfuil tusa iontach maith ag ceol Agus níl siad sin. Mar sin tá achan uile dhuine difriúil agus bígí bródúil as bhur mbua féin agus déanaigí sin a léiriú agus a bheith buíoch as an mhéid atá agaibh féin, in áit a bheith in éad le daoine eile. Sin éad. Agus an chéad cheann eile. Náire. Cad é an chiall atá le náire? Bhuel, ciallaíonn sé go bhfuil tú míchompordach, níl tú socair, agus ní bhíonn féinmhuinín agat, sé sin muinín asat féin. Cad iad na comharthaí a bhaineann le náire? Bhuel, Éiríonn d'aghaidh dearg go háirithe do chuid pluca. Tosaíonn do chroí ag preabadaigh. Bíonn tú ag cur allais. Ní bhíonn tú ábalta teagmháil súl a dhéanamh, bíonn tú ag amharc ar an talamh nó ag amharc suas sa spéir nó, B'fhéidir go mbíonn tú ag bogadaigh anonn is anall, níl tú ábalta fanacht socair. Cad tuige a mbíonn náire orainn? Bhuel, b'fhéidir gur iarr an múinteoir orainn léamh os comhair an ranga. Os comhair ár gcairde! An mbeadh náire ort? An mbeadh do chroí ag preabadaigh? Bheadh mo cheannsa. Nó b'fhéidir go raibh tú ag ceol ar an stáitse agus go dtearn tú botún mór agus gur rith tú ón stáitse. B'fhéidir go gcuirfeadh sin náire ort agus síleann tú nach bhfuil tú ábalta dhul ar ais ar an stáitse arís go deo. Cad é an dóigh a dtéann muid i ngleic leis an náire? Bhuel, níor cheart dúinn náire a bheith orainn. Ach ba cheart dúinn an náire sin a thiontú isteach ina bhród. Tá achan uile dhuine againn difriúil agus níonn achan duine, mise agus tusa, botúin ó am go ham. Agus is cuma faoi na botúin sin, is rud nádúrtha iad. Ach ba cheart go mbeadh muid bródúil as an ábaltacht agus an mhéid atá muid ábalta a dhéanamh. Fiú más rud é ceol a scor scaifte, ba cheart go mbeimid bródúil go bhfuil muid ábalta sin a dhéanamh. Níor cheart go mbeimid ag smaoitiú ar cad é a síleann achan uile dhuine atá thart orainn. Ba cheart dúinn díriú orainn féin, a bheith bródúil asainn féin Agus an méid atáimid ábalta a dhéanamh, sin an rud is tábhachtaí. Mar sin, tá sé thar a bheith tábhachta cuimhniú nach bhfuil smacht againn ar éad nó ar náire ach. go dtig linn dearcadh difriúil a bheith againn, sa dóigh is go bhfoghlaimímid agus go mbeimid ábalta forbairt a dhéanamh ar na mothúcháin seo agus déileáil leo go maith agus éirí níos láidre agus go mbeimid ábalta fás agus forbairt mar dhuine.